em akụkọ bụ akụkọ gbasara anyị na unu achọrọ m ka i buru oche ugbu a nọrọ ala n'ihi na mụ na gị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-akpa tata em onye aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka anyị eburukwana awachi ọzọ n'otu o si adị onye anyị na ya nọ tata bụ agadaga nwoke ọzọkwa hmm, Igbo mụrụ ụmụ rinne o ee ọ dị mma anyị na-egeje ka unu kenee ya o kenee unu na-ekenekwa ya

Igbo amaka ndị eji eje mba igbo kwenu igbo kwenu igbo kwezuenu biko aha m bụ Enyinnaya Emmanuel Ehumadu

nwafọ nnọọ daalụ kene ndị Igbo na-ekiri ee Igbo ndị ọma na-elele ihe onyonyo
daalụnụ kedu aha gị afa m bụ Ogbuefi Echezona McSmith Ochendo mụnwa bụ Nwakanwa n'Ezinifite Nnewi ana m eme ihe egwuregwu nke ndị oyibo na-akpọ ị act film na-agụkwa egwu daalụ rinne em ị na-agụ egwu na-emekwa ihe ejije kedu mpaghara ebe i si n'ala Igbo abụ m onye Ezinifite Nnewi South eh, na Anambra State daalụ rinne kedu eh, ka agụmakwụkwọ gị na ntolite gị si dị Um, agụrụ m akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị- dịgasị iche iche Ah, ebidoro m n'obodo m bụ Ezinifite ma ị gbago ugwu Awụsa ebe papa na mama m bi oge a. ebe nne na nna gị bi Mm.
gụsịa secondary school wee gụọ mahadum na BUK ebe m mere ihe ndị oyibo na-akpọ mass communication ebee bụkwa BUK Bayero University Kano Oh, onye BUK maka mkpọbiri ya otu i si kpọruo ya n'isi onye ọbụla amara ebe ị kpọrọ ahụ Eh, mezie mass comm wee natazie Lagos gazie chọọ ihe afọ ya-eri endizie up bụrụzi actor daalụ rinne em kedu arọ i bidoro eh, ka ka i si banye n'ihe ihe gbasara ihe ejije Um,
anyị ma sị na na achọbu m imeme ihe ejije a. mana ị mara agụụ nwere ka o si ewepụta ụmụ ụmụ onyinye chukwu nyegasịrị mmadụ Um, ana m arụbu dj na-arụ dj dj nke ọ bụghị dj ndị nke kịta na dj ndị na-akpọ na ebe a na-eme ụmụ ihe dịka birthday ebe mọ- ebe a na-akwa ozu na etcd ya na-arụrụ ọrụ rụgidezi ya nwanne m nwoke nke mama ntọrọ mama ọ na-eme mme- ọ na-eme ihe ejije mgbe ahụ o lekọta m anya sị na mmụ dịkwa na m na-akpata ndị mmadụ amụ na ọ ya-akakwu nna m akakwu mma ka mụ na ya were jee ebe a na-eme ihe ejije mana anyị nwee nwe ọrụ n'oge ahụ nwe onye ọ bụ so mụ na ya were na-eje Winis na Surulere dịkata ofu ụbọchị mụ na odogwu nwoke a na-akpọ Tony One Week bụzi minority leader Anambra State House of Assembly kịta fụ o nwegasịrị ihe m megasịrị tụrụ ya n'anya o wee kpọọ mụ wee gwa m na e nwere film a ya na-ede Narrow Escape part 2 na ha na-enwe nsogbu with Nkem Owoh bụ Osuofia Nkem Owoh mere mere part 1 ya mana a na-achọzi ka o mee part 2 ọ dịka ego na-esere ha okwu ha na-achọzi onye ga-eplayzi nwanne Nkem Owoh na ọ dịka mụ ya-emenwu e tizie the audi- audition anyị bịa maka ofu role mmadụ 500 agụụ dị n'obodo mmadụ 500 bịara maka ofu role and they saw na 500 maka o nweghị onye m bụ o nweghị onye ma onye m bụ so e megidezi na-elele ihe dịka ihe dịka audition na na-elele ka a ya-esi were ndị mmadụ e megide 400 na 450 nagide ọ fọzi mmadụ na-atọ so mmadụ na-atọ ahụ na na awa na-enene ebe ka ha si eme nọkata birite ebe m nọ sị ha na ihe ha na-eme na ha amaghị eme ka m kuziere ha ka a ya-esi mee Andy Best nwe film sị ngwanụ mee ka anyị ọ bụghị itu ọnụ mee ka f- mee o doo onye ọbụla anya na ihe m na-eme dị n'anya ha wee were ihe a na-akpọ script wee nye m wee sị na m jee gụọ onye nke a na-akpọ Ochendo na the script na ọ nya ka anyị ya-actịrị ha ee ebe afa Ochendo a siri bido Ochendo abụghị afa m afa m ihe- ọ, ihe m mere na Narrow Escape part two naraziri m afa bụrụzie ihe ndị oyibo na-akpọzi my surname na aha nna m zi Mm. na aha m fuziri efu m werezi Ochendo merezi afa
ọ dị mma ya bụ na ọ- ọ iji gwa gị that na ọ bụrụ na chineke nna wube ihe ihe ahụ o dere o dego ya Nyada ekwe ekwe. chukwu na-afụ na mgbe ọbụla ọ chọrọ ime ihe ị mara na ọ wụ maka na ị ma mmadụ chukwu nwa ọ bịa o mee ka ihe niile bụ ụwa gbarapụ ka nya nwa mee ya o mesịa ya ka onye ọbụla na-afụ na ọchụ ị fụrụ na nke ị kọ kịta o nwere onye enyemaka nọ na ya n'ebe ikpo- ebe ikpofu ahịhịa ka o si ka o ekpọlite si nwa wee ogbenye bunie nwa ogbenye enweghị onye m bụ enweghị m ihe a na-akpọ godfada enweghị onye m ma chineke zipụta 21 week nje ewerela olu anya m mesha fim fim pụta ruzie taa afa m bụrụzie ihe m mere na fim o nweghị ihe n'afọ gịnị ka e mere ya bụ fim e mere fim na 1999 Mm. ọ pụtakwara 1999 na from 1999 na wee ruo taa mụ nwanụ m nwere onwe m amakwụzi ya afa nne na nna m bara m ya bụ nke bụ isiokwu na Ochendo bụ afa onye ọbụla ụwa niile ji wee mara m. daalụ rinne em unu na-afụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si akpalita nkata kịta ihe anyị na-akpa maka ya bụ otu igbo ga-esi wee gaa n'iru otu af- asụsụ igbo ga-esi wee hapụ ịbụ ihe furu efu em anyị ga-eje ka anyị kiritu ofu n'aka ọrụ ihe nwanne m nwoke na-emepụta ọ bụ na anyị kiritu ya anyị nachita azụ anyị na ya ka nọrịtakwa ọ ga-adịrị gị na mma aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka ọ ga-adịrị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a mma nke onye na-eme bụ ihe ọma na-abụrọ ihe ọjọọ ya jide ka o ji ọ dị mma

kedu ihe ejije ndị ọzọ ị megasịgoro a a na- ya agụtazi ọnụ a na-agụ m ọnụ n'okwu ọ dị ka ije n'ime mmiri gụma azụ ole dị n'ime mmiri ọnụ ya agụta agụta A, mana a sị m kwube emezuona m ihe dị ka ejije iri ise ma ọ iri isii Um, uh, after ka m mechara narrow escape part 2 emere m black angel angel of darkness lion of africa Anyị- Archie. anyị agụbazi agụba. Ah, ah, m- ah, fim bụ ọ dị ka aja dị n'ala aja dị dị- dị- dị mfe Ma ihe mere mere ka nkụ Ee, aja aja a da agụ aja ọnụ etu ya ka fim dịzikwa ha agụkwa ya ya na aja bụ nwanne ka m na-akọwa
ọ dị mma em ama m na ị bụ ezigbote nwa afọ Nnewi ị nwere otu i si mata otu Nnewi ahụ si wee bido onye bụ ya bụ nna ndị Nnewi niile emekwu ma makọọ maka Nnewi m makọọ maka obodo m bụ Ezinifite maka ọ nwa nze ka m bụ echefu m ịkọrọ gị nọ na be anyị ka e nwere ọzọ na tupu isi ọzọ n'ihi abịa be anyị wara anyị arụ ọzọ n'ihe anyị ga-ejisi ọzọ o nwere ihe ga-enye anyị anyị ga-ejide maka anyị nwe ọzọ na na be anyị bụ Ezinifite Nnewi ka m na-akọwa ka o siri bido maka abụ nwa ọkpara ọdịnala maka ọkpara nze ukwu ọkpara nze ukwu ọkpara ọnwụka ọkpara ọnwụka ọkpara ojirigwe ọkpara ojirigwe ọkpara ije edum ọkpara ije edum ọkpara ọnụnakụ ọkpara ọnụnakụ ọkpara ike ọkpara ike ọkpara mgbeke ọkpara mgbeke abụ Ezimụzọ nye atọrọ ihite e wee werezi ezi na ihite o were bụrụ ezi na ihite emeziere ndị ọcha wee bagara ya ọ bụzi Ezinifite so etu a ka Ezinifite si wee bido- bido as obodo a gụrụ ntọala from nna m wee ruo onye bụ Ezinifite onye mụtara Ezimụzọ na ifite eji were ezi na ifite wee bụzi Ezinifite wee bụ ezi nna nwoke so na-abụ m abụ m amụta ma amụta na-abụ m Ị nọ ama na- m omenala ị nọ mana na ya ọdịnala. bụ ngwuru. atọrọ m atọ n'ihe a na-eme ọ dị mma ọ bụrụ na anyị sị ka anyị chọba gị n'Ezinifite kedu eh, ngwuru a ga-abata chọbata gị na aa ị batara n'Ezinifite sị na ị na-achọ be ndị be nze ukwu ị mara e nwere nze nwee nze ị na-achọ be ndị be nze ukwu n'Ezinifite Nnewi Aha, onwe- onye ọbụla ị jụrụ ọ, be ndị be nze ukwu dịkwa ebe Le- Lagos sị na ya na-achọ National Theatre ma ọ TBS ọ ọ fa- ọ ngwuru ama ama n'Ezinifite ọ dị mma Eh, kedu em, ihe nri eji mara ndị be unu Ah, mm, anyị na-eribiripụ nni eriripụ ọ nweghị nni a na-eri be anyị ma nni ndị Igbo na-eri Mana enwe- from mana enwe nke eji malụ ndị akụkụ be unu o nwere nke ọ ya abụ m bịa be unu na-eme mmemme ugbu a A- agaghị ahapụ nke ahụ nye m ọzọ Um, ọ- ọ bụrụ na a na-eme ihe dịka iri ji be anyị na-eme um, arụsịa ji n'ọkụ were um, ụkpaka na um, Oh. eh, o nwere ka esi emecha ya na nke ndị oyibo na-akpọ garnish ọma nwa mma I- iri ji na-asị ole mbọsị ọzọ na-abịa oge Ezinifite maka obodo ọma ka be anyị mawuru onwe na m Ya.
ya bụ na ọ iri ji ahụ bụ ihe iri ji na-akpọnatakarị eh, ndị mmadụ a na-akpọnata mana o nwekwara ihe ọzọ anyị na-eme mana a na-eme nke a every- every 30 years a na-akpọ asara asara aba agbama ya eyi eme n'aha nke mgbe gara aga emere bụ 1983 asara a bụ ememe na Ezinifite onwe onye na-ama na ebe a bụ be anyị n'ihe ọ bụla i siri onye ọbụla batara be gị o soro gị rie ọ bụghị na na mmemme onye ọbụla nwe onye- ebe ọbụla ebe i siri bata onye ọbịa ebe ọbụla ị batara ya enye gị akpọ gị ọbịa na ọ dị ka a, ihe oyibo na-akpọ feast na emume kara aka na-emezu ebe ofu izu ụka ọ dị mma anyị fụrụ na anyị nụ na e chiri gị echichi kedu ihe kpatara eji chie gị echichi ya bụ nke mbụ nke ịbụọ kedu arọ echiri gị ya bụ echichi ee echiri m echichi a 26 December 2004 echiri m nwa ka nwa Ezinifite onye chiri m ya bụkwa nụ igwe arụ aṅa ntị eze ọha igwe Nwakaibe Ezinifite mana ọ nwụgo kịta bụrụ obi ezi ikara ndụ ezigbo mmadụ Ee, ihe ejiri chi m echichi a abụghị ihe ọzọ na karịrị ihe m mepụtakwara na ihe a fụgoro na m mere na ọ gbanagharị maka aha mụọ ebe ka m siri bido ka ezi nke emekọta ekwu ekwu a ka ka afụzi ya na tv ọ bụrụ na afụ ya tv na nke obere na afụ ya with ndị ama ama na Nigeria eche na o mechaa nke ahụ ọ lakpuo emechaa ọ na mere na-eje mere na-eje mere na-eje megidezie tọnụzie into ebe onye ụwa niile ma so ọ ndị ụmụ okorobịa be anyị gbakọrọ aka were afa m wejere igwe o nweghị ihe tinye nyekwa naira akpa ejiri chi m igwe a bụ ndị ụmụ ụmụ okorobịa gotere ma akupe ma nke a na-anya n'olu o nwe nke m tiri one naira gba na akwụkwọ m bịa were ihe echichi ya ana m asị eji m echichi eme gịnị ma alụbeghị m nwaanyị ihe ndị okenye be anyị na- na-agba mgba okpuru ka e ga-esi echi okokporo eto eto eh, echichi o jighị nwaanyị ele na-akpọ ya- ka e ga-esi echi echichi a na-echi ochi okokporo chi mgbe okorobịa be anyị foro ntutu taa na ọ bụ na echichi echichi

gịnị bụ afa echichi ahụ echiri nwaka nwa na nwere nọ nwaka nwa N'Ezinifite. n'ezinifite niile nke izizi nwebeghị na onye chiri nya ọ dị mma ee ya bụ echichi echiri gị n'afọ 2004 26 December wee ruo kịta ị nụgo nwaanyị Um,
um, a ka na-achọ nwaanyị achọ a ya-alụ ọ bụ- ọ na-abụ ya ka mba ọ bụ ma nwaanyị o n'oge na-adịghị anya ana m ọ, ka anyị kọta aka ọzọ maka nwaanyị mba bụ nwaanyị a ya-alụ nwaanyị ọ bụ o, a ya-akpọ mazi okokporo a ya-alụ nọ nọ na afụbeghị na ịma na ụmụ nwaanyị dị mma ele a naghị afụ nwa ha ọ bụghị akara a na-egoro n'ahịa ọ ya bụ ị bata esi nwaanyị akara tiri gị akara Ọ nọ iji enyocha anya ala mmadụ alụrụ s- Delilah o o mee ihe o mere Samson
kpụọ gị isi ga onye abụghị kweta anyị ji gbuo m maka Samson na Delilah ọ maka isi a i bu ofu ofu abata bịa kpụọ gị isi ga ibu hapụzi m Ochendo darazie ndị oche ịhụ na nsogbu
ọ dị mma em ihe m ji mara gị bụ Ochendo ee ị na-emekwu amaghịzi m akara aka gị karịzi akarị ị na-eme ma nke Sorom Chia na-eme ma ya ịfụna nsoghachi ugbu a ee ị na-eme soro m chịa na-eme ma m, ee, ihe ejije nke ọzọ ana m afụkwụzi gị ka ị na-eti egwu kedu mgbe iti egwu kee mgbe i ji mara na ihe iti egwu a dị gị n'ọbara na iti egwu Ah, ọ- ọ bụrụ iti egwu ebidogo m ime ihe egwu na mgbe m nọ ụmụ ihe kọleji Eh, na-agụchara egwu agụchara mana ọ bụrụ nke ndị oyibo na-akpọ prọfeshọnal ị ghọtago ijezi gụma irekọd na studio ọ dị mma em nwanne anyị nwoke anyị na ya na-akparịta nkata bụ ochendo mcsmith em echezonachukwu ọ bụ onye ezinifite nnewi ọ na-eme ihe ejije nke ụwa niile ma ọfụma anyị ga-eje ka anyị kiritu maka ọ na-agụkwụzi egwu achọghọ m iche eche achọrọ m ka anyị kiritu ya bụ egwu ọ na-agụ otu o si wee bido wee gụba ka anyị marụ ma egwu ahụ na ihe ejije nke ka mma emesizi anyị kpaa na ekwentị unu ewelu aka unu rọrụ nke ka unu mma ka anyị mara ebe a ya-edebezi ya ma ọ na iti egwu ma ọ na ime ihe ejije ọ dị mma ka anyị jee kiritu egwu o tiri anyị kiritu anyị na ya ka na-akparịta Ọ- achọrọ m ka ọ gwa anyị maka apụ na ọ ga-agwa anyị otu o si mara na tata na o runa mgbe ọ ga-eji bido iti egwu na ka ya bụ iti egwu si wee bido maka ụfọdụ n'ime anyị na-ekiri egwu anyị amaghadị otu o si bido na otu esi chepụta echiche ya aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka anyị zụta obere ahịa anyị ka ya-anachitekwa azụ anyị na ya ka nọrịta

in my entire life. Look at the young.
Nonsense. Eh, nna eh, isi na ọka eke ya bụ egwu si bido
Um, the- egwu a bidoro na 2005 Um, o nwere oge mụ na ndị na-enye anyị ọrụ bidoro nweme obere nsogbu nsogbu anyị na-eme bụ na achọpụtaziri na o nwezighị ihe ọzọ a na-agwa m mee na fim na-abụghị ebe m ya-aṅụ mmanya da- dagharịa yiri akwa mere ndọwasị ma ọ yiri slipas kara nka na-agagharị m wee jụọ ha ọ na-enwe ike iyime suutu kpọọ m taị anọ na moto na-anyagharị moto na-eri ezigbo nri mara mma na fim a nọkata a sị na alụrụ nwaanyị mara mma even though na alụbeghị na real life nke a iche ọ bụ ihe na-ebute esemokwu emegide o do m anya na ndị a chọrọ igbu m egburi n'ihe a na-eme na ebe ọbụla a fụ m ọ bụrụ onye na-aṅụgharị mmanya na fim m wee sị kee ihe m ga-eme ọ ka mma na m chọrọ ihe m ga-eme ndị a wee kwụsị inye m ị- ịkparị m ma- maka ọ mkparị ka m fụziri maka onye ọbụla na-eme ihe ejije a kwesịrị ị na-emegasị ọ ọ aktịa nke ọ aktịa nke ọ bụrụ ha anọ- anọkata ọ bụrụ sọsọ ofu ihe mgbe ọbụla i- ihe ma ha na-eme ihe nwa ọ gbangharị mgbe bido ọ nya bidoro ọ nya kpatara m ji bido ibu isi ya ebido m isi a na-achọ ime guy ma ọ na-abụ rasta ndị mm, mm. ebido m ka a mara na m ya-adị iche from ihe ndị a na- ọ bụ na ha fụ na onye buru isi dada e jee nyekwa ebe m na-aṅụ mmanya so m wee bido wee bube the isi bubezie the isi feeluo na eh, Ochendo ọ dị gị na-eyizikwa onye na-agụ egwu onye ma ọ bụla na-agụ egwu Ochendo nwere ya ị nwere onye egwu egwu m wee jee wee rekọdụ ihe a na-akpọ single na ofu wee wepụta ndị mmadụ wee ihe mere wee masị ndị mmadụ ndị mmadụ wee likeịa the egwu likeịa ka m si ekwu, the egwu dị mma mee vidiyo onye ọbụla kwu so ihe ndị mmadụ gwagasịrị m meziri m ịghọtago nụọ m ọkụ n'obi imeme albọm mee albọm bupụtara na 2008 nke a meziri nke ya na nke a nwetara nke a na-elelepụta onye eze bụzi nke m mere ebe ọnwa isii gara aga hmm. nke ọfụụ e wepụtara aka wee mee ụmụ Igbo ya agbawụsịgharị na ihe a na-eme adịghị easy hmm.
ya bụ otu a ka e si wee bido ya bido iti egwu emezi ya ọ na-aga na-ekele Chineke ọ dị mma ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị kọzie n'ubi onye anyị bịara ihe anyị ji kpọ gị oku taa bụ na asụsụ Igbo dịka ọ na-achọzi ifu efu kedu ife ị fụ na ya bụ okwu Um,
asị m kwuo ndị be anyị a na-eme ka onye pụta ọrụ oyibo chefuzie ebe o si i kwuo okwu a sị gị "Hai, fụ ka i si asụ hai ị dị nnọọ Igbotic Ai! makwa na ya nwee nwee swag nwee class ịsụ oyibo dịka ndị ọcha lee anya o nweghị onye ya-akakarị pope na Catholic pope ihe ọ sọrọ gị kaa na Catholic ị kachaa o nweghị ya akakarị anyị asụkarị oyibo sụkarịa ndị ọcha anyị abụzi oyibo anyị mana anyị amaha asụ onye je ọsụma ihe ọma ya asụma igbo ọma anyị ọsụ gịrị meneja ihe na-eme ihe na mmadụ amaghị onye ọ bụ Ma onwe mmadụ ejughị ya afọ mmadụ amaghị ebe o si maka ọ bụrụ na ebe onye si zu etu ya mma bụ na bụ nwa ka nwa Ezinifite Nnewi na-atọ m ụtọ ị hapụzie m be anyị bụ Ezinifite jee sụmazie oyibo ka m were mee ka ndị mmadụ eh, m- chọpụta na hey, o- Ochendo sozi ndị ha na Mhm. ọ nsogbu ndị be anyị ka ọ bụ ana m ekwu ya oge ab- oge ọbụla ndị nna na- ndị nne na nna na-enyekwu aka maka ọ ha na-akụziri ụmụ ha oyibo na-eji oyibo agwa ha okwu n'ezinụlọ gị ọ bụrụ na ụmụ gị jee akwụkwọ akụziri ha oyibo na ụlọ akwụkwọ ha bata ị na-asụrụ ha igbo ọ dịka ndị a mụ na Lagos anyị eje- ha sụ igbo n'ụlọ akwụkwọ Lagos mana ọ bụrụ na natara n'ụlọ ị sụọrọ ha were igbo gụ na ha were igbo na-akpa nkata ma na-eche ka esi na-eme ma na-asụ igbo mana ka si ele anya ọ bụrụ na asụsụ igbo ya ya ana Ah, maka asụsụ igbo ya anazi ah, anya ọ na ya ego esi ya anamazi ọ na ụmụaka kịta ga-ebido ndị nne na nna na-akụziri ha asụsụ igbo a na-ekwu n'o- asụ n'o- asụ n'olu igbo gị na nwa nwa nwa ị fụ professor onye yoruba gị na ya na-akpa nkata ọ na-asụrụ gị yoruba professor ị fụ onye awụsa gụrụ nnukwu awụsa- a- a- a- a- gụrụ nnukwu akwụ- akwụkwọ ọ na-asụrụ gị mana ị fụ onye apasị common entrance ya na ofu nkanka primary school onwe ọ gụ otu i were is tie na was were goes tie na went ọ bụrụ ihe bụ nsogbu Cherugo- isi na o were go were goes tie na went ọ bụrụ nsogbu dịrị anyị a ya-ama ka ya esi megasị ihe mee ihe ọ dị- o- oyi ihe ịnụ Ya ka nna m ọ dị mkpa ya ka igbo igbo mkpa- onye a- ndị ama ama anyị na-eme unu na-eme ejije- em, program a mara ezigbo mma Ah, ọ mara ezigbo mma Ọ- ụzọ ya esi na-akpata asụsụ igbo ana m aja unu ike daalụ rinne e achọrọ m ka ị nee anya na ndị nne na nna ndị na-ekiri gị ugbu a malụ ndụmọdụ ị ga-enye ha iji nwee ike ịdị na-akụziri ụmụaka ndị na-etolite etolite asụsụ Igbo maka na otu ira a- afọ iri atọ gara aga nke ndị oyibo kpọ 30 years gara aga awụzighị otu ihe a ugbu a afọ iri atọ na-abịanụ ọ wụkwa otu a ka ọ ga-adị mm. ya bụ na e nwere ndị na-apụta chi na-efo ha na-etolite nwatakịrị agaghị amụ aka ekpe na nka ya bụ achọrọ m ka i nye ndị nne na nna na-ekiri gị ugbu a ndụmọdụ kedu ihe i che na ọ ga-abụ e mee asụsụ Igbo hapụ ifu ụmụaka anyị bụ ndị a na-amụta ọfụrụ ugbu a enwee ike ịdị na-asụ asụsụ Igbo mm. um, Igbo ndị ọma na-elele nwaka nwa Ezinifite a sị na o si taa dị mma ọ dị na gboo biko na anyị ya-agba mbọ na-akụziri ụmụaka anyị igbo na-agwa ha ebe anyị si wee bịa ọ bụghị ị fụ nwatakịrị sị ya "N- nna onye ebe ka ị bụ ọ sị gị ma mama sị ya bụ igbo ana ọ ọ jọrọ njọ akụzie na igbo ama na o nwere asụsụ ha nwere na ọ bụrọ English bụ oyibo bụ asụsụ ha na ha bụ ndị igbo igbo amakakwa igbo bụ hibru ị makwa na the three wise men kwaz nọ east ndị Ezinifite Nnewi ndị be anyị three wise men fụ- jere fụ jizọs kraịst gbamri from the east ebe bụ east Be anyị. ọkwa igbo Anyị nwe. ụmụnne ndị Ezinifite Nnewi mere ihe mgbe mgbe na mgbe mgbe mgbe nwa Iwe na anyị ya agba be anyị abụrụ ebe anọkọta ọsọsọ onye igbo ka iji abịa iwere 5000 naira we- were nye ọ gbagota Lagos ha n'ahọ naabọ ọ kpata nnukwu ego otu a ka ọ dị. Ul- onweghị obodo dị ka be anyị ọ be anyị ka a lụchara ọgụ naijiria na biafra si 1970 enye my father 20 pounds against 300,000 pounds o nwere na- na- na na akaụntụ ụlọ naabọ o nwere na na Port Harcourt bụrụ abandon property mana ọ mechara succeed nga Bụrụ ihe ọ bụrụ ihe ọ pụtara. pụtara na igbo na-asụ ọfịa ọ bụrụ ụzọ otu a ka ọ- anyị ya apụta kwere na anyị bụ igbo na igbo bụ enyi mba otu a anyị bụ na ihe na-aba seti ihe niile a na-eme anyị nwere Philip Emeagwali onye igbo be anyị ma ihe dịka ọdị Odumegwu ojukwu ndị nwụrụ anwụ zik bụ oyibo ọ sụrụ asụ na london ka ndị ọcha ji sị ngwa were independence jemere nwụrụ amụm ihe na ihe ọ onye igbo ele m ebe ihe si chọma ọ n'ebe a na-eme ihe ejije anyị anyị nwere ihe dịka Pete Edochie anyị nwere ihe dịka Nkem Owoh nwee Genevieve Nnaji nke Oprah Winfrey onye Amerịka kpọrọ gịnị Julia Roberts ndị Afrịka ele m ebe a na-agụ Ọ- mmụọ ọkwa ọnụ onye na-ekwu Igbo. kwuo ndị Igbo enwe ụmụ ejima naabọ afụgaba anya ifu na Baịbụl afụ Pita na Pọl enwebeghị na ndị dị ka ụmụ ejima be anyị ụmụnne m na anambra maka na ya eme ọfụma bụrụ ohe ka na-ezu ya abụ ụmụnne m Ah, so na ihe na-ekwu bụ na igbo ya si sọ- si kwado m asụsụ igbo na ọ dị mkpa ka asụsụ igbo ghara ịnwụ daalụ rinne ikwuru ọfụma em ọ bụrụ na emee gị onye isi igbo ugbu a kedu ihe izizi ị ga-ebu ụzọ atụgharị bụ ihe ndị Igbo na-eme ugbu a na-ewe gị iwe n'obi ihe ndị Igbo na-emekarị na-ewe m iwe bụ ọ gbasara m ọchịchị bụ ọchịchị ha ọchịchị ndị nwa ha na-achị bụ ha- mm, mm, ọ dị- ọ dị- ọ dị njọ ọ bụ na akpọnata gị ugbu a sị gị bịa bụrụ onye isi ndị Igbo n'ụwa niile kedu ihe izizi ị ga-ebu ụzọ atụgharị bụ ihe a na-eme kịta na-adịghị gị mma ịkpọkọta ndị Igbo
mee ka ha mara na anyị sọpozuru anyị sọpozuru iso n'ihe a na-eme keta oke anyị n'obodo a bụ naijiria ọ dị ezigbo mkpa inwecha ego niile inwe mana inweghị ike ọ dị mkpa kwesị ekwesị ọ dị mkpa kwesị ekwesị inwecha ego niile ị nwere mana inweghị ike onwe onye bụ onwe onye nwere ekwuchatara ekwuchatara gị ọnụ o nwere ike ofu onye amapụta echi mechie ebe ndị Igbo si eme Eku ume. eku ume nwee ya ekwu okwu mana ya anyị anyị dị mma ịgbakọta bịa so n'ihe a na-eme so ka anyị aghara agara alaghachizi azụ a na-ekwu okwu ihe gbasara ọchịchị naijiria anyị a na-alaghachi azụ na-eme na gbasara anyị na eji ịzụ ahịa wee mara anyị ejigodo ịzụ ahịa mara anyị ka anyị jee keta oke nke anyị oke nke anyị na-efu na ọ jọrọ njọ ihe a gaa ala igbo kịta enweghị international airport and ihe eji mara ụmụ igbo bụ ahịa ahịa ka eji mara igbo egwupụ igbo na obodo a bụ obodo a bụ naijiria Agụụ Naijiria- emenyugo- naijiria ada agụụ emenyugodi onye ọbụla oge na ya gbara gbara ọnwa krismas agbama krismas na legos na gba krismas nwere ndị igbo na legos adị legos akpụ ọ dị ka ebe ị nwere ike anahụ na express road nwa moto ya akọ maka ndị igbo ejekwa n'ụlọ onye igbo na-achị igbo bụrụ anyị as- ihe anyị na-eme na-ewute m anyị pụta anyị abịa were oke anyị oke anyị na-efu steeti ndị ọzọ nwechara six ụfọdụ nwere seven anyị dị sọ ise and mana o nwezi ihe ọzọ a na-eme na ya gbaga abụja kere ego n'ọnwa n'ọnwa nke anyị a na-efu ị ma billions ole anyị fugoro ihe a bụ ihe m ga-eme na ọ bụ na m bụrụ onye isi ọ dị mkpa na igbo bịakọtara ọnụ chọọ nke anyị ma nwetakwana hmm. ọ dị mma anyị ga-eje ka anyị kiritụ ofu egwu gị maka a sị emekwa nke ọzọ emekwa nke ọzọ anyị je gbarụtụ obere egwu hmm. obi ewee na-adịkwanụ m mma ọ dị mma ụmụafọ igbo bụ ndị na-ekiri anyị aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetala unu ndị ama ama ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-afụ m n'igbe onyonyo gị ị ma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị achọrọ m ka ị buru oche nọrọ ala maka na o nwere ofu onye bụ nwa afọ igbo anyị na ya na-akparịta nkata anyị ga-eje ka anyị kiritụ egwu ya ọ bụ na anyị kiritụ egwu ya nachighata azụ anyị na ya ka nọrịtakwa ya enwekwana ebe ị je n'ihi na ihe anyị na-akpa bụ ihe gbasara gị gbasara ezinụlọ gị gbasara ụmụaka ndị na-etolite etolite bụ ụmụafọ igbo ọ ga-adịrị onye igbo ọbụla na-eme ihe ọma mma n'aha jizọs amen

Igbo amaka ndị eji eje mba
igbo kwenu mụa bụ nwaka nwa McSmith Ochendo na-agwa unu unu na-enene ndị ama ama na igbo amaka nke precious ọkụchukwu na-ewetara unu odogwu nwoke unu fụrụ ebe a na-elele ndị ama ama Ihe ezigbo program maka ọdịmma ndị igbo na-akwadonụ ma na-elele the program daalụ Igbo amaka ndị eji eje mba
Em, ọ bụrụ na a na-asị na igbo enweghị eze igbo enweghị eze a, ọ pụtara na igbo enweghị eze n'eziokwu ka ọ bụ na ihe eji asị na igbo enweghị eze bụ na igbo enweghị nsọpụrụ maọbụ ịkwanyere ugwu nyere eze ha o nwee onye sị gị na igbo enweghị eze ọ na-atụ asị maka na mgbe ojukwu dị ndụ bụ eze igbo ị fụrụ ka esiri kwaa ya mgbe ọ nwụrụ eburu na amụma na igbo ya pụta wee kwaa ya etu esiri kwaa ya yere igbo nwere eze mana ihe mere bụ na ọtụtụ ndị eze be anyị n'ala igbo ọtụtụ ndị eze be anyị n'ala Igbo emeela na ndị ha na-achị enwezi okwukwe n'ebe ha nọ ụfọdụ bụ ndị ya-anara gọọmenti ego kwuo ihe ọzọ tinye ego n'akpa kọmazie mgbe ị na-eme ụdị ihe ndị olee ihe ị chọzi ka ndị na-eso gị ndị ị na-achị mee so onye na-asị gị na igbo enweghị eze ma ụfọdụ asị pụtara sị gị na igbo ahụka ego n'anya ka m jụọ gị otu ajụjụ ị fụghịnụ onye igbo mụtara nwa dị ebe ahọ ise o buru tray pan bunye n'isi ọ na-akwụgharị na orile ma ọ na Agege o nwere ndị na-eme n'obodo anyị bụ naijiria ị fụghịnụ onye igbo mụtara nwa

na onye na-agwa ya na igbo enwe eze igbo nwere eze mana omume ndị eze be anyị e ya-agba mbọ gbanwee na ụfọdụ n'ime ha o nwere ndị dị mma mana ụfọdụ n'ime ha na-akpa ụmụ agwa adịcha mma
ọ dị mma kedu ihe mere na ụmụ okorobịa ndị Igbo ada alụkarị nwaanyị n'oge ama m na ị ya-ajụ maka mmụ maka na alụbeghị adị m ajụ maka gịwa mana ọ ihe eji ọbịa e, apụta dịka ife ebe ndị Igbo na ndị na-asụ asụsụ ọzọ nọ n'obodo anyị maọbụ ọ bụgodị na ndị Igbo nọ na mba ofesi ị fụ onye Igbo gafere afọ iri atọ na ise afọ iri anọ ya bụ 40 years ana m eru ebe a mmadụ si na ị ka ga-eru n'onwe mgbe ị ma eru ebe ahụ ị ma nwụchu anwụchu ị ga-eru gafee E- e- e, onye ahụ aya echeta echiche sị ka ya nụwa kedu ife ọ dị ka ọ nya na-eme ụfọdụ sị nọọ na fa achọ ka fa lụọ ụlọ ụfọdụ na-asị nọọ agbaba moto ụfọdụ na-asị a- ọ bụ na ya gotere ezigbo ụgbọala dị mma dewere nwunye ya na ya agaghị alụ ụfọdụ na-asị na ha agaghị abịa biri n'ụlọ mmadụ gaa chewe echiche ịlụ nwaanyị Ah, mụ- Achọ m ka- mụnwa ama m kwu maka onye ọzọ maka m je kwume ihe mere na ndị igbo anaghị alụ nwaanyị n'oge ana nlụọna so m mekwu ihe mere na m alụbeghị na kịta nke mụnwa Ee, maka amaghị m ndị igbo ndị ọzọ nwere ike onye na-achọ igo moto ma onye na-achọ ịdị ka Dangote before wee lụọ nwaanyị ah nke mbụ na ahụbeghị na me- ma na ụmụ nwaanyị dị mma na-esi ike ịfụ ka m si kwu Ah, mana ị ma na ịlụ nwaanyị na be anyị adịghị ka ịlụ nwaanyị na obo- obodo a ma obodo ndị ugwu O nwere ike fụ onye obodo a keke ka ka adị n'ime eme ga ga ga ga ma alụọna nwaanyị ọ dịghị n'etu a be anyị a na-eme anyị na-eme ihe emechaa ọ dị mma n'anya Ah, na ihe eji alụ nwaanyị be anyị nwere ndị nwere mba nwere ada igbo ihe eji alụ nwaanyị dị ka achọghị m ikwu mee a mana ọ ka mma na-ekwuru ya na program a ka e wetulata ha aka n'ihe eji alụ nwaanyị be Ee, maka okorobịa ji maybe 200,000 naira eri ihe dịka annual allowance ị na-asị ya na ịgba nkwụ nwaanyị bụ 450,000 ọ na-eje ree ala nna ya wee jee lụọ nwaanyị so o ji eche na mgbe o nwetara nri ọ lụcha nwaanyị ọ ga-enyekwa o ji nwunye enye nri nwa- so, o nwere ike abụcha ihe na egbochi na alụ nwaanyị n'oge na maka ndị ndị ọzọ ma maka mụwa mụwa mụwa mụwa na-agbaga na nke mbụ na afụbeghị nwaanyị ọ bụrụ na ego ya ọ ya wee ego ọ mba eh, ọ bụ na mba Anyị ghọtago. maka na ama m na eh, ọmarịcha ụgbọala gị a ehe, achọrọ m ka ị gwa m eh, ego ole ka a kwụrụ gị na eh, ihe ejije izizi i mere Em, ejije izizi ya mere bụ Narrow Escape part 2 eji m 6000 naira n'akpa m na be m wee jee ebe anyị na-eme the film anyị wee mechazie film n'ala ha kwụọ m 1200 naira mana mụwa anaghị ele ego anya n'ihi mgbe ahụ eje m apụta na tv ya ụwa niile afụ m jidemeni ma one two nwa ụnụ na-enye m maka m pụta na tv o na ọ bụ ego ka ndị mere anyị wee meme 1200 naira ka a kwụrụ m ji e bụrụ otu Ochendo afa a bụ Ochendo eji 1200 Pa ji wee- dash eji gafụ. 1200 wee gote Wechi. wee gote the afa mana ebe dị ebe afa ahụ gbajegoro na n'ụwa ehie na nne Eh, ejechana m obodo dị iche iche nke ọbụla m jere m batara ịkpọta ma ndị army ma ndị polisi e nwere ike si na airport wee kpọrọ m wee na nnazi ọ bụzikwu nnọọ ndị a na-akpọ m etu ọ bụla ha ma onye m bụ ebe ihe dị ka ahọ iri na- ahọ iri na ise gara aga eji ha na-eme ụdị ụdị ihe ndị a na-eme mkpọje m na ihe dị ka the national tv emekasị ụmụ nta so enwetara m enwetara m so many things Ah, ma- ma ha ma ọ ha ewute m maka a kwụrụ m one two Ah, mana
o nwere ka i si kpọbirizie kịta one two mgba ntu mm-hmm. ọ dị mma e nwere ụmụ okorobịa na e, e, ụmụ agbọghọbịa na ndị na-akwado ime ihe ejije ọ dị mma ihe m ji jụọ gị ajụjụ bụ na echiche obi m sị m jụọ gị ya maka na ụfọdụ ka ọ ga-abụ a sị ka ha mee ihe ejije maka ego ha sị na ha agaghị eme hmm? mana ha chọrọ ịdịkwa ka gị o hmm. nwee ndị ọ ya-abụ e nyegodi eh, ego niile dị n'ụwa ha agaghị ekwe eme ya eh, nwee ndị bụ na ihe a bụ akara aka ha ka mmadụ hapụ iji maka ego kpọchie onwe ya ihu ebe ọ na-eje e, gwakene m ofu ife mwute megoro na ndụ gị n'ije gị a ọ bụrụ ife mfịara m arụ ya bụ challenge ị nwere ị ga-asị hai na emesịa m pụta nke a na m amarọ ma m ka ga-emekwa ihe ọzọ Ah, ọ ya bụ- Megoro- ọ ya- gwagodu m ọ ofu. ya bụ nke a mere mgbe mgbe m na-eme narrow escape mgbe anyị na-eme narrow escape maka ịgwa gị eziokwu mgbe ahụ enweghị ihe m ma a na-akọ ama m ihe a na-akpọ master shot ma close up o nweghị nke m ma ihe m ma bụ a sị m action akụ gịrịrị m jewara a cut-ụọ sịkwa action again akọrọ m ahụ nke nke a dịbụzi n'akwụ so ama m ihe a na-akpọ close up na na ama nọ na be i kwuchaa okwu a sị gị kwugharịa i kwukwaa ihe anyị- ihe anyị kwuru ọzọ Ee, mana ndị dịgasị ka odogwu nwoke saint obi ha na rita nzelu tony one week a obi okoli Idejimba bụ ụmụnne m ndị Igbo nọ na set nọ mgbe anyị na-eme- m na-eme ihe ejije a nyere aka you know, kọwata ọrụ m you know, nke ndị oyibo na-akpọ ịmentor mmadụ you know, kọwata ọrụ m mgbe mara nke bụ a na nke bụ b Ah, mechazie dat eh, nke ahụ ya kwụrụ 1200 naira fim apụta nke na-eso ya nke na-eso ya, akwụzie m 80,000 mana ọ bụ na njem anya na na enyere m- na grade 1200 naira Ma ikpekwudo eziokwu mụ na ndị a akpaghị price mgbe a na-agba m a na-ekwu na mmemme Ochendo na-enwere anyị anyị ekwu- Isolu ma jebere onwe gị. na-ejewa na-eripụ ndị na- na-eme fim awụchaghị na kamera na- jide ego na akpa wee jebe jiri nyere ego na akpa jiri ya na-eriri ego emechaa a kwụọ one two ndị ma na-asị m ndị ene- ndị osochi egbu na-asị m "Ah, Iwe gịnị na-abakwa. n'ime ka a kwụrụ 1200 naira pịakwa mmadụ isi Isi oke. Pịakwa na isi- pịakwara na m daa isi n'ala mana enwere m aṅụrị pụrụ iche daalụ nne achọrọ m ka ị gwa ndị na-ekiri gị ka fa bịa kwado ihe anyị na-eme Okay.
Um, igbo ndị ọma na-elele odogwu nwoke Echezona McSmith Ochendo nwaka nwezinif doro anya nke izizi ana m ayọ ụnụ ya ka biko ayọyọ biko kwadonu program a ndị ama ama na igbo amaka ọ bụla program a ụnụ fụrụ bụ program na-ewepụta asụsụ igbo na-eme ka ihe ihe ndị igbo na-eme ụwa niile hụ ya ụnụ nwee ụmụ advert ụnụ eti ụnụ chọrọ ka a gbasaa ka ụwa niile hụ ebe ọzọ ka esi gbasa na abụrọ na igbo amaka ejeje timezi ebe ọzọ e weta na igbo amaka maka ya sị na-esi n'ụlọ dị mma e wee pụma n'ezi na-eji akwado program a maka ọ dịrị anyị mma ọ dịrị na igbo mma ọ dịrị n- ndị igbo amaka mma ọ dịrị Ochendo mma dịrị gị mma dịrị onye ọbụla na-asụ igbo mma ka anyị kwadonu program ahụ magburu onwe ya na mma na mụwa bụ Ochendo so akwado mgbe ọbụla eji kpọọ m na program a ịhụ in fact ebizi m ebi ebe a ọ dị mma em daalụ rinne ama m na ọ bụrụ na anyị kpọọ gị em mgbe ọzọ ịdị ị- ị- ị- ịsụ asụsụ igbo na ịkwalite asụsụ igbo n'ime otu igbo ga-esi wee gaa n'iru ya bụ otu anyị si kpọ gị nwee ọgbakọ anyị na gị si nwee ọgbakọ kịta ama m anyị kpọ gị ọzọ na ị ga-abịa ana m akọwara gị na ebe a ka m bizi Nze, be m, na anyị erezighị ụlọ be m, ibiri ọ bụ ebiri. be m. Just weta ha na kamera dị m n'ihu akọrọ m nsogbu adịghị mgbe ọbụla eji kpọọ na mụwa ọ bụla anyị- nke mbụ na ihe ọbụla na-adị igbo mma bụ ihe na-adị m mma maka na mụwa bụ onye na-akwado asụsụ igbo na-akwado ihe niile igbo na-eme na-ayọkwanụ ndị sponsors ndị otu anyị na-eme fim na-eweta ego eji eme fim marketers ka anyị na na fim be anyị na fim be anyị a na-aka enwe ọ na-aka ọ na-aka akụzi ihe na ndị mere living in bondage emeghe mgbe a ka ha wee kpa ya ego na-emere ha ka ha wee kụzi ihe ka ka ha kọọ akụkọ ka ndị mmadụ mụta ihe mana kịta fim a na-emezi be anyị bụ ihe ndị gba ọtọ ndị ghana a na-agba ọtọ ihe ndị nweghị ihe a na-akụzi ọ bụrụ ka anyị wee kpata ego anyị sopozuru ichigharị bidokwa fim ka esi bido fim mgbe a meme fim igbo meme fim igbo mee ka asụsụ anyị bụrụ asụsụ e- ụwa niile ya-enene na dstv sụwazi african magic na ndị ọbụ- ndị ndị ọbụla nwechara channel ha yoruba igbo enwe- igbo Hausa enwe enwe. ahụ ka wee mbọsị ya ka nna afọ ya na-eme ọ dị ọ dị ọ dịghị mma ọ tọghị ụtọ tọọ ụtọ ọ dị mma daalụ ka i si bịa zaa anyị oku ọ ga-adịrị gị na mma em otu a ka anyị si wee weta nkata anyị na Echezona McSmith Ochendo na isi njedebe n'izu ụka a a izu ụka ọzọ anyị na ofu nwa afọ ga-anọkwa ịkparịta nkata otu asụsụ Igbo ga-esi wee ghara ịbụ ihe furu efu n'ihi na a sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ gị bụ onye kiriri m tata aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke wetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka a sị m na ọ ga-adịrị gị na mma bụ ihe ị na-eme bụ ezigbote ihe ọ bụrụ na anya gị dị n'ebe a ọ dị n'ebe o kwesịrị ịdị anyị ga-ahụ n'izu ụka ọzọ